De su 'inu, de s'ua, la 'idides est cota, est pronta a che la leare a chintina, e ducas oe semus in San Luri, in sa cantina Su 'Entu, e dae inoghe comintzamus a faeddare de 'inu, de innenna e de chintinas. Enide cun megus. Amus nau chi semus in Seddori e semus in sas cantinas Su 'Entu e ducas cun Salvatore Pilloni chi inoghe est su mere, su chi at tentu sa idea de impreare custu logu e custa asienda e duncas li domandamus comente at decisu de faghere su chi de pitzinnu fut una cosa familiare e como est una asienda chi dat postos de tribagliu meda e chi andat in totu su mundu.
Custu est beniu de s'origini, deo fia, sa familia mia fiat de agricoltoris E però babbu mi mandat a marrai sa sa 'ingia, custu pagu bingia chi teniaus, però su tempus at ofiu chi deo mi ocupessi de atrus traballus, per esempiu su settori de is profumerias, de is detersivus e custas cosas. Nonostanti m'est abarrau sempri su tempus de pentzai e nai, ma poita no torru a su tempus chi fiat candu tenia catodixi annus, cuindixi annus. E una bella dì m'est capitau de pigai custu terrenu innoi seus imoi e apu nau a sa familia, ma poita no fadeus una bingia chi praxit a bosatrus, Si praxit o no si praxit, si no dda fadeus. E comunche sa famìllia mi at nau, bandat beni, si praxit a totus. In prus, si fatzu scì ca fillas mias e fillu mius, duas fillas e unu fillu, ant nau, nosu me in su setori de su cumèrciu no boleus andai, si praxit a biri sa terra ca si praxit de prus. E comunque ia incarrerau a fai, a pigai custus terrenus abì seus imoi, tenei presenti ca nci funt corant'atus notarilis po assemblai custas terras de sessanta etarus de terra e trintatres funt vitaus. Ed eccu poita nascit custa bìngia, eus investiu innoi po fai una bella cosa po su territoriu, tenei presenti ca Seddori Teniat sa cantina Marmilla, anni setanta, anni otanta no m'arregordu chi fiat otanta puru, de conseguentza sa traditzioni dda depiaus sighì, ma custu ne sa conca mia, su discorsu de sa cantina e su vignetu nascit isperendu chi atrus cumente mei, podiant investì in sa terra. In sos ùrtimos vint'annos in Sardigna est torrada quasi una moda de fagher binos bonos meda chi sian connotos non solu in sa terra nostra ma in totu s'Itàlia e medas comente su 'ostru puru a foras de s'Itàlia. Ecco, custu Est capitadu ca est cambiadu puru su modu de tribagliare sas binzas e custas sunt diventadas siendas chi sunt gestidas comente sas àteras in su mundu de sas produtziones. Duncas ant dèvidu crèschere e cambiare su modu de pensare puru su tribagliu 'e sa terra. No no sa terra oi su modu 'e coltivai sa terra in totus settoris est cambiau, no si podit pentzai de produxi una cosa cumenti fiat candu fia piciocheddeu chi funt sessant'annus fait cincuantacinc'annus fait, est cambiau totu ed est giustu chi siat cambiau poita si no u' litru 'e binu iat a depi costai trint'eurus po ddu fai, mentre circhendu de fai economia su binu si fait in modu giustu, chi non fatzat dannu a sa genti, perché poita su nostru intentu non depit fai dannu a nisciunus, depit essi fatu beni cun totu is criterius, sentzia usai pesticidus, teniri presenti ca nosu seus in una situazioni di e integrato che prima de passai a su biologicu ti nara sa norma depit fai tres annus de conseguentza pesticidas nosu non ndi usaus ma est u intentu propriu de sa familia de no usai is pesticidas poi certu eu traballau meda in su marketing po andai in totu su mundu a màchia de leopardu seus u pogheddu Stati Uniti e Europa ci seus giai in totu nazionis Sempre a màchia di leopardo. E oi sa Sardegna po nosu est diventau, puntu in prus o puntu de mancu, su sessantunu po centu, sessantaduu po centu de faturau ddu fadeus in Sardegna. E custu si rendit onore Poita tenei presenti chi non seus bravus in Sardegna, in su mundu non s'ant a bì, bideis is turistas chi arribant, nosu teneus presenzas po cincu milla turistas chi passant a innoi po fai una degustatzioni, poita su biu dd'ant bufau a Chicago, dd'ant bufau a New York, de conseguentza candu funt in ferias in Sardegna passant a si fai visita. Eccu comente est complessu, però nci ho postu cuatru o cinc'annus andendi a promovi su biu e chistionendu de sa famìllia nosta, in modu chi si connosciant in totu is territòrius internatzionalis. E naran chi su problema de sa Sardigna e de su 'inu de sas chintinas sardas siat chi b'at paga produtzione, b'at pagu 'inu, conformes a sas àteras regiones, sa Sicìlia, sa Pùglia, su Piemonte, Sa cuantidade in ie est superiore meda, duncas inoghe tocat de puntare subra sa calidade. Deu pentzu chi sa calidadi iat a premiai sempri a totus, siat a sa cantina ma apuntu prima sa calidade praxit a su consumadori. Però teneus, poita nci nd'at pagu de produtzioni, s'iscontraus cun sa burocratzia chi nc'est in sa Regioni po is cuotas de bìngias,

Però no ci funt is cuotas, eccu sa burocratzia ita 'oit nai, poita nosu fiaus prontus a investì e tèngiu sognu ancora de nai, ma chissà chi torrat a fai un'antra cantina cun is erroris chi apu fatu innoi, ddus eus a fai sempri erroris, però ndi fadeus sempri prus pagu. Però sa burocratzia segundu me si blocat in totu custas vicendas de cuotas no cuotas.
E como andamus a su centru de sa Sardigna A Mamojada, inue dae su duamiza e bìndighi, giòvanos meda sunt torrados a sa campagna, non solu pro sighire su chi ant fatu sos babbos o sos jajos insoro, ma proite ant fatu de su tribàgliu in sas binzas una cosa chi, un'impreu pro issos e pro sa famìllia insoro, ma faghende pròpiu una professione. E duncas b'at una particularidade, sunt nàschidas duas assòtzios, Unu si narat Mamojà, un'àteru, in un'àteru bi sunt totu sos chi produint binu, su inu est su cannonau chi tenet una peculiaridade, est unu cannonau totu fatu in altu, in su monte, e ducas tenet unu sabore particolare, unu colore particolare e como bos acumpanzo a connòschere unu de custos produtores chi si narat Luca Gungui, chi tenet un'istòria bella meda ca fut unu funtzionàriu, unu dirigente de sa Regione Sardigna chi at detzisu de che 'ogare cabu de fàghere su dipendente pùblicu e de torrare a bidda sua pro fàghere su inzateri. Intendimus ite nos narat.
Apo detzìdiu de lassare sa vida in tzitade e su traballu in ufìtziu e sa carriera in sa pùblica amministratzione pro torrare a bidda e chircare de valorizare sa terra nostra, Su binu nostru, su Annonau de Mamujada, chi tenet caraterìsticas particolares, ùnicas in totu sa in totu sa Sardinna, podimus nàrrere. Innoe tenzo sa familia, sos cumpanzos de totu sa vida, tenzo Sas radichinas, in Mamuiada tenzo sas radichinas, chi sun importantes pro sa bide, ma sun importantes peri pro s'omine. Ego so meda affezionau a unu ditzu famosu africanu chi narat, pro l'ischire inube podimus andare nos depimus semper ammentare da ube semus bennios. Cando s'àina arribbat in cantina a pustis de sa binnenna, s'àina bona, s'àina genuina. Depimus istare meda atentos a non guastare totu su chi sa natura nos at donadu. Depimus manizare totu chin atentzione, depimus traballare bene in cantina, ma depimus èssere Atentos bardadores de s'àchina, de custa trasformatzione de s'àchina in binu. E nos depimus semper ammentare una cosa, chi su binu bonu naschit petzi dae s'àchina bona, non bi sunt medas compromessos, ecco. Su binu depet èssere espressione de tres elementos, de s'annada, de su traballu de s'òmine chi s'est adoperadu totu s'annu pro batire in cantina àina bona e poi est espressione, depet èssere espressione fedele de sa binza inube su binu naschet. E meda importante cando custu binu andat in ampulla, si depet presentare bene, depet esser un'issèperu, depet esser su menzus binu chi podimus presentare. E meda importante est s'etichetta, su lumene de su binu, E custos elementos depen èssere fedeles, depen rispechiare sa traditzione, depen rispetare s'istòria e sa cultura de su territòriu in ue cussu binu nascit.
Semus in Modolo, in sas baddes de sa Planazza, in sos caminos de sa malvasia, su 'inu, malvasia, chi s'agatat in su disciplinare doc, Ebbia in custa zona li naran Malvasia di Bosa. E semus cun Nicola Garippa chi est de sa chintina Silattari, chi est dae bindigh'annos cuasi chi est aberta inoghe in Modolo ed est già, la connoschen non solu in Sardigna, non solu in Italia, ma fintzas fora dae s'Italia ca est resessida a fagher a connoschere unu 'inu chi est pagu chi fit pagu connotu ma chi est bonu meda. Comente b'est bènnidu custu pensamentu e comente bi sezis risultados? Ma s'istòria est partzia comente custa ina rande bindi annos faet paris in unu pranzu chin Giovanni Porcu eo so orgolesu e Giovanni est sedilesu per cui custas origines barbaricinas e a Ilissis a su binu nieddu no est malvasia est una realtade importante in sa zona de Uliana de Mamoiada e de Orgosolo e sighendi unu pagu cussa cussa traditzione unu curiosa de sa malvasia chi aiat tracciadu Giovanni Battista Columbu de Olollai, issu beniat inoe pro coment'est capitadu pro nois e aiat lanciadu sa malvasia, nois unu pagu amus sighidu custa insomma custa ilada e e in bindi annos insomma amus dau una bella una bella unu bellu cambiu 'e passu a sa malvasia. Sa malvasia de Osa est unu 'inu particolare, est unu 'inu gentile li naran, cando est giòvanu est druche meda, culpit a conca si unu nde bufat tropu e si non l'ischit rèzere, cando est pius antzianu intrat in su disciplinare, dae tantos annos tentu e inue si devet tenner e diventat unu 'inu pius siccu e est e tenet un'attera un'attera possibilidade de gustu e de gasi, comente bos sezis inseridos in custu connottu de custas duas de custas duas giovana e betza, bois bos sezis inseridos e azis fattu cosas noas. Esattu, est propriu unu grande casu, sa malvasia betza li naran finas vino da meditazione, Nois amus cumintzadu creande tipologias noas, amus sighidu unu pagu, cudda est s'istòria de sa cantina 'e Flùssio chi aiat fatu una tipologia ispumante e nois nos che semus fatos mannos in s'ispumante de Malvasia di Bosa doc, oje si narat Malvasia di Bosa doc gratzie A s'interessu finas nostru est istadu modificadu su disciplinare. Semus dae una paja 'e annos amos sa cantina nostra e semus como comintzende a torrare unu pagu a su connotu chi fustis narande tue, amos sa cantina nostra, semus aende sempre sa tipologia ispumante, semus aende sa malvasia cussa zovana chi fustis narande tue, dulche. Annu passadu amus comintzadu a faer sa malvasia sa riserva Sa chi fustis narande tue, vino da meditazione, abbiamo amus comporadu carradeddas de castanza, l'amus inoculada in su flor e como insomma at a chèrrer calchi annu pro aer cussu binu chi fustis narande tue. Sa Malvasia inoghe est una terra de poetas bravos e sa Malvasia cando nde bufat cantat a poesia bene, narat si nde bufat bene, ma pro che la serrare azis fatu ampullas bellas, etichetas bellas, cioè azis pensadu puru chi no est solu su prodotu chi devet esser bonu, ma devet esser presentadu bene puru cando andat in su mercadu. No, nois est istada unu pagu una carateristica nostra, nois andamos in particolare de custa cosa si nd'occupat si nd'occupat Giovanni, sas ampullas nostras sun, abistamos prima a a s'ollu che depet naturalmente in intro bi ch'at unu binu est chi devet essere a s'altezza de de s'ampulla e de s'etichetta assolutamente e e pro cussu insomma amus riscontradu veramente unu insomma una unu risultadu chi no no no nos isettabamus a su puntu chi no nos arrumbat un'ampulla in manos de binu dae un'annu a s'àteru. Semus cun Giuanne Porcu ancora in Mòdolo. Giuanne est unu de cussos chi an fundadu Silattari, nd'amus faeddadu prima cun Nicola Garippa, Ma tenet un'àteru ruolu importante, est presidente de su Cunsòrtziu de tutela de sa malvasia, amus nadu prima chi tenet unu ruolu de importu meda po salvare su chi est su disciplinare etzu de sa malvasia, ma po lu rinnovare, po dare sa possibilidade a siendas meda de tribagliare in su mercadu de oe. Poita est nàschidu custu Cunsòrtziu, ite at fatu e chie totu b'at alanzadu dae sa nàschida de custa novidade? Tando custu consòrtziu est nàschiu circa bator annos faghet de oviamente zeo e Nicola amus ispintu meda po nàschet custu custu consòrtziu e dopo meda tempus, medas annos chi fumis in camminu Semus renèssios finalmente a fundare custu Cunsòrtziu. Subitu subitu amus tentu unu bellu finantziamentu importante de sa Regione chi nos at premissu de de de ponnere cartellonistica in zona, de fagher publicidade, de fagher de nos fagher connoschere comente Malvasia di Bosa. Però su s'intentzione nostra non fut solu cussa de faer connoscher e de difender sa Malvasia di Bosa, ma de dda faer isviluppare cun sos zovanos. Siat zeo che Nicola tenimus fizos zovanos e E nos diat a agradare a ddos bider pròpiu triballande in su sartu, comente unu pagu est sas nostras famìlias faghiant. Nois semus, zeo essende de Sèdilo, seu nàschidu praticamente in su sartu. E infati fizas mias totu as duas, una si est laureande in biotecnologia ed est appassionada de sa 'inza, e paris cun Nicola faghene custa custa malvasia chi chi chi bos agradat, chi nos agradat, ma su Consortziu at zai fatu ateras duas cantinas noas, duos zovanos de Bosa chi si sun postos e e sun bessios ocannu po sa prima 'orta cun cun sa etichetta issoro e custu po nois est su Sa cosa prus bella, cioè nois podimus narrer est bona, dda faghimus connoschere eccetera, però si sos zovanos non si accosian a sa inza non proseguit. Ducas as abeltu unu caminu chi podet dare a sos zovanos sa possibilidade de tribagliare innoghe sighinde s'andala chi est bistada de sos anzianos insoro, abarrende in su mercadu e resessinde a tenere unu redditu. Ecce, assolutamente.
Sa cosa prus importante est cussa, poite fintzas a como chie produiat malvasia, sos betzos, no ant seguiu meda sa su chi Columbu at at initziau. Issu at initziau un'istrada, però nessunus dd'at dd'at sighia Paradossalmente, nois chi fumis cussos ùrtimos arribbaos, unu sedilesu e unu orgolesu, dd'amus silentziosamente dd'amus osservau, criticau, però a sa fine, eh si, e cale est? Cussa de che leare sos zòvanos a sa campagna, de fàere de sa malvasia unu redditu, poite ndhe podimus chistianare cantu cherimus, però si bois a sa fine no b'at unu torracontu, su zovanu ite faet? Canta.
Da cando so minore apo intesu chi su problema de sa malvasia est chi bi nd'at paga e duncas no b'est sa cantidade po ch'andare in sos mercados chi dimandan ah ma dammindhe chentu miza ampullas e comente faghere po fagher custa Est beru, Infati duos annos fa ch'est benniu un'americanu siat inoghe e siat po sa vernàcia de Aristanis e custu cheriat malvasia e vernàcia. E insomma inoghe propriu amus chiacheradu, amus fatu eccetera eccetera, at nau va bene, po comintzare Mi nde prenies unu, unu vagone. Però unu vagone bi ch'istat fintzas sa 'inza a intro. E tando de cue unu pagu amus nau, bisu chi in sa cantidade non podimus cumbàttere, cioè non bi podimus esser po sa cantidade, Sa calidade no b'at nessunu problema poite totu, cualsiasi malvasia chi gustas est bona, su pretziu. E fiza mia si at imbentau custa malvasia botrizada. At fatu unu video, at pigau su premiu de sa Coldiretti, cussu Oscar Green, eccetera, e at fatu un'ampulla chi ancora devet devet comintzare, devet iscatulare, a setemila euros s'ampulla. Custu americanu m'at nau, Poneminde a parte deghe dimane fatzo su bonificu de un'acontu però deghe mi servin. E cudda mancu b'est pàssiu beru, at nau, inoghe mi che pago sos istudios. Speramos su consortziu a sa fine po chie non dd'at cumpresu ancora, servit po cussu, servit po

A de poi de aere faeddadu de sa malvasia, como che pigamos a su cabu de susu, ma in subra meda, e andamos in sas chintinas Surrau,
Emu sciuaratu di fà chista chintina e li 'igni in Gaddura.

Totu lu chi girai in tundu a a lu stazzu permettia di fa una cosa importanti, quindi noi emu recuperatu chisti tradizioni, emu fattu chista attivitai nua pa noi, tinendi contu di chissu chi erani li tradizioni e la ita e la cultura e lu trabaddu di li stazzi. L'innovazioni ovviamente.

Da li turisti e strumentazioni noi pa fà un vinu ancora più bonu, pa fà un vinu di qualità, pa fà un vinu insomma chi sia a l'altezza e in gradu di concurrì cu li competizioni, cun tutti li competizioni chi ci so in giru. Allora lu futuru cosa emu di fà? Intantu emu di cunsulidà lu chi emu fattu finz'abali, chi emu fattu abbastanza,

Semus in Tresnuraghes in Planalza, terra de malvasia e semus cun unu enologo de importu mannu, Angelo Angioi, chi at fatu nàschere chintinas meda e at fatu nàschere binos meda e ducas est quasi sa memoria istorica chi semus impreende po nde faeddare cun bois. Su 'inu in Sardigna est diventadu da un hobby, comente si narat in inglesu, a una cosa de piaghere, de cunsumare cun sos amigos, a un affare, comente si narat in italianu, b'at aziendas medas chi sun arrivende fora de sa Sardigna e tue ses unu de cussos chi at fatu, chi at azuadu, comente bi semus arrivados e a inue podimus arrivare ancora? Comente bi semus arrivados? Nois devimus partire dae su cunsideru chi sa pianta tenet un'importàntzia manna primu de faghere su 'inu, a sa pianta, deo parto semper dae s'idea chi sa pianta non l'importat nudda chi nois fetemus su 'inu, sa pianta l'interessat de produere su sèmene po si pòdere riprodùere e si si nois faghimus unu 'inu solu po su fattu chi devet esser sighidos zertos parametros, chi non devet esser alcolicu, chi non devet tenner zertas consideraziones, zertas sustanzias, nois isbagliamus totu, invece po poder partire A fàghere unu inu onu tocat de partire dae una ua chi siat a su puntu giustu de maturatzione, comente si narat in italianu, cioè su puntu in su cale sa pianta est cumprida, su frutu est cumpridu. In custu modu nois podimus trasferire a su inu sas sustàntzias, sas calidades chi sunt giai cumpresas in sa ua. Si nois partimus dae una ua, chi est chi tenet giai totu sas calidades, nois resultamus a la trasmìtere a su 'inu chi faghimus, e custu est importante meda. Sas chentinas chi sun nàschidas, chi an fatu 'inu, chi apo finas azuadu a fagher binu, a nàschere eccètera, sun partidas dae custu cunsideru, dae custa cunsideratzione. Partende da da custu fatu, dogni territòriu ti dat una risposta, finas partende dae sa matessi ua, ti dat una risposta diversa. E su chi contat no est tantu sa tècnica, no est sa tècnica ebbia, sa tècnica est importante meda, ma su chi contat est su territòriu, sa risposta chi dogni territòriu ti podet dare partinde semper dae sa matessi ua.
In Sardigna est una richesa su fatu chi, inoghe b'est sa malvasia, in cuddane su cannonau, su cagnulari, tantas tipologias diversas de ua chi sunt de importu mannu, est una richesa po una terra comente sa nostra. Certu ch'est una richesa e si in dogni territòriu si at isvilupadu una calidade diversa, est ca in cussu territòriu cussa calidade est resultada a dare su mezus chi podiat dare. Tando ita sutzessu, chi sos chi la tribagliaiant sunt resultados a la trasformare, a la valorizare finas in su piticcu, finas sos babbos nostros chi lu faghian po hobby comente as nadu tue, ma finas semplicemente po si lu po fagher issos po lu cumbidare, calchi cosa po la 'endere puru, l'an fatta ca si sun resos contu chi Cussa calidade in cussu territòriu podiat dare su mezus e custu at valorizadu, como totu sos territòrius sunt in gradu de dare finas binos o finas paltinde dae sa matessi ua, de sa matessi calidade ua, de dare binos de una certa importantzia, però dogni territòriu est ispecificu, poite cheret narrer chi in cussu territòriu cussa ua resultat a esprimere sas carateristicas mezus chi podet tenner issa matessi. In totu sas iscienzas sas cosas mezoran ca si chilcat de su mezoru continuu e si chilcat de de seberare sas cosas chi funtzionant e sas cosas chi tocat de abbandonare, fintzas sas cosas de tando cando non funtzionant pius s'abbandonant, in su 'inu mi paret puru chi in Sardigna su mezoru mannu si est ligadu puru a custu chi sezis sempre movinde, chilchende de esperimentare puru calchi cosa de nou. Certu, certu, est importante poita si dogni calidade de ua ti podet dare certas sustàntzias chi sunu gradidas da chie si bufat su 'inu, si nois chilcamus de cussa custas sustàntzias de las mantènnere in su 'inu, de las mantènnere in su mezus modu, est chiaru chi deves resurtare a t'istudiare in cale modu custa sustàntzia benit protègida e sas àteras sustàntzias chi la podent guastare chenzan eliminadas, cumpresu, quindi sa tecnologia, s'istùdiu bisonzat a resurtare a ispecificare custas caraterìsticas in modu de las poder valorizare o eliminare est una cosa chi non andat bene. E duncas oe puru est tempus de che l'agabbare, ma non solu pro oe, pro custu primu tempus de a intro 'e su contu. Cun sa 'e oe semus a sa 'e oto trasmissiones, Oe fimis in Seddori, in sa cantina 'e su 'entu e amus faeddadu de inzas, de 'inu e de inzateris. E duncas bos dau apuntamentu a s'annu chi 'enit, si Deus cheret, e bonu proe a totus.